Mutu wachisanu ukulu wake. Anyamatawo adafika kumudzi kuchokera ku Kabula ndipo anafotokozera anthu onse zomwe anakumana nazo paulendo wawo. Kuchokera nthawi imeneyi, Nthondo adayamba kukhala kubwalo la akuluakulu kumene ankalangizidwa kuti adzilimbikira ntchito kuti akhale wokhumbirika kwambiri ndi mbeta. Chifukwa cha khalidwe lake labwino, Nthondo adakhonza kusoka mphasa, kusema mipini, kumanga masindwi ndinso kugamula milandu ing'onoing'ono. Atsibweni ake a Nthondo adafuna kumupatsa mkazi Nthondo koma iyeyo adakana chifukwa mkaziyo adali wamng'ono. Nthondo ndi mnzake wina adagwirizana zolekana ndi anzake chifukwa adali ndi makhalidwe oyipa ndinso nsanje. Tsiku lina Nthondo ndi anzake adakambirana nkhani zofuna mbeta ku mphala yawo ndipo adalongosolana njira zosankhira mkazi wabwino. Nthondo ndi anzake adapita kukafuna mbeta pamudzi wina kwa a Njondo. ndipo nthondo adapempha madzi kwa mtsikana yemwe adamukondayo komatu ngakhale atsibweni ake adafuna kumukaniza nthondo kukwatira mkaziyo adavomera atadandaula za umasiye wake nthondo adalonjeza atsibweni ake kuti akakakhalakhala kwa mkaziyo adzatenga chitengwa kuti adzasunge mudzi popeza iyeyo adali mphwawo yekhayo wa atsibweni ake atafotokozera anzake mu mphala nthondo adapita kwa alamu ake kukawauza kuti akamufunsirire mbeta ndipo adagwirizana zoti apiteko tsiku linalo atafika kwa njondoko adalandiridwa ndipo adauzidwa kuti abwerere kaye kuti uthengawo upite kaye kwa amayi ake a mtsikanayo nthondo ndi alamu ake anabwerera kumudzi kuti akafotokozere anthu ndipo usiku nthondo sadagone chifukwa amangolota mkazi wakeyo atapitanso adayankhidwa kuti mtsikanayo walola ndi kuti nthondo apite naye mawa lakelo pamene amapita tsiku linalo mlamu wake wa nthondo adamulangiza nthondo kuti akakhale ndi makhalidwe abwino kuchikamweniko atafika anapereka malonje ndipo nthondo adalandiridwa pa mudzi wa njondopo kenako nthondo adaperekeza alamu akewo kunjira komwe adabwereza kumulangiza ndipo iye anamva ndi kuwauza kuti akamperekere moni kwa mdzitula atamulozera nyumba yoti azigonamo nthondo ndi mkazi wake anasonkha moto ndipo mkazi wake wa nthondo anatenga nsima ya ndiwo nyama ya nkhuku ndipo onse adadya nthondo adatsanzika kuti apite kwawo ndipo adampatsa mkanda ndi cholinga choti asakakhale kwawo komweko Atafika kumudzi kwawo, Nthondo adapempha nkhuku yoti akaphere apongozi ake ndipo mnyamata wina adampatsa nkhukuyo namulangiza kuti aphike. Anthu aja anadya ndiwo ija mogawana bwinobwino ngakhale kuti apongozi ake a Nthondo anapereka nyama yonse poyamba, zinthu zomwe Nthondo sadagwirizane nazo. Mkazi wa Nthondo atakula chinamwali, anthu a m'mudzimo adakonza mwambo wa chinamwali ndipo anaitana anthu a kumudzi kwawo kwa Nthondo pamwambowo. Nthondo adali ndi luso losoka mphasa ndipo adasoka mphasa nazipereka kwa Njondo pokonzekera mwambo wa chinamwaliwo. Pamwambowo, anthu adamulanga Nthondo ndi mkazi wake komanso adawameta. Nthondo adayamba kutcha misampha kuti azipha nyama popeza ndiwo zamasamba zidakola kotero adayamba kupha nyama zambiri moti anthu ankamukhumbira kamba ka khama lakelo. Nthondotu ankayambirira kugwira zintchito pokonzekera ulimi pomwe anzake ankamuseka koma anadzaoneka wanzeru nthawi ya mvula itafika pomwe anzakewo ankatanganidwa. Nthondo adayamba kuswa mphanje kamba ka njala ndipo atalima adakolola zakudya zambiri. choncho apongozi ake adamkonda ndipo nthondo adakhala mwamtendere ndi mkazi wake chifukwa samasemphana mtima tsiku lina nthondo adafunsa mkazi wake zachitengwa ndipo mkaziyo adalola mosavuta choncho nthondo adapita kwawo nakafotokozera atsibweni ake kuti abwera kudzakhala kwawoko ndi mkazi wake atsibweni ake a nthondo adatumiza nkhoswe ya nthondo wa njondo kukapempha chitengwa ndipo adawalola ngakhale kuti apongozi ake adawadandaula kwambiri Nthondo adapita kukakonza kanyumba kwawo kenaka adanyamuka limodzi ndi mkazi wake kukakhala kwawoko. Nthondo adalima mphanje ndipo chimanga chake chinabereka kwambiri koti anthu amayesa kuti iyeyo adali ndi mankhwala a mfumba. Tsiku linalo Nthondo ndi anzake adagwirizana zokaswa mphanje ndipo anapitadi nagawana malowo. Akulima choncho adamva phokoso kumudzi ndipo iwo anapita kumudziko komwe adakamvetsedwa kuti kunabwera msonkho. Anthu onse a m'mudzimo adakondwera poona mzunguyo ndipo atsibweni ake a Nthondo adapita kukalonjera mzunguyo atanyamula mbuzi yomwe ankaikoka ndi Nthondo. Atafika, mfumuyo inauzidwa kuti nkhani yonse aimva madzulo kuchokera kwa mzunguyo. Koma mzunguyo adaitanitsa madzi ndi nkhuni zosinthanitsana ndi mchere. Amfumu, a Mzingwa, a Chikunje ndi a Dzeye adauzidwa ndi mzungu kuti iyeyo amafuna kuti abweretse sukulu m'mudzimo kotero anthuwo adati ayankha mawa lake atapita pa upo amfumu ndi anzawo aja adakana sukulu koma nthondo adaumiriza kuti ayivomere sukuluyo kotero adakavomeradi atapita kwa mzunguyo atatero mzunguyo adakondwera nathokoza ndipo anasanzika napita kwawo atasiya kalata yoti akayipereke kwa mzungu wakuboma anasiyanso thumba la mchere komanso adagawira mabulangeti mfumuzo Tsiku lina mfumu adasonkhanitsa anthu kuti awafotokozere zolinga za mzunguyo ndi kalata ija, ndipo anthu onse adawalola kuti apititse kalatayo ku boma. Amfumu ndi nduna zawo zija limodzinso ndi Nthondo adapita ndi kalatayo ku boma, ndipo mzungu wa ku boma adawafunsa ngati sukuluyo sadzayikana, ndipo atatero adawalamula kuti akamange nyumba yabwino ya sukulu. Mawa lake mfumuzo zidasonkhanitsa anthu ndi kuwadziwitsa zomwe adawauza mzungu wa ku boma. Kotero anthuwo adayamba kuthandizana pa zintchito zomanga nyumba ya sukulu. Tsiku lina mzunguyo adabwera napeza Nthondo yekha popeza atsibweni ake amakamwa mowa ndipo adasiya uthenga woti amadzangoona nyumbayo komanso kuti adzawatumizira mphunzitsi. Kenaka adakwera bulu napita. Nthondo adawafotokozera zonse atsibweni ake atachoka ku mowa kuja. Tsiku lina mphunzitsi adafika m'mudzimo atavala nsalu zoyera ndipo anafikira ku nyumba kwa amfumu. Anthu adakalonjera mphunzitsiyo ndipo Nthondo adakafunafuna nyumba yogonamo mphunzitsiyo komanso adamukonzera chakudya. Mphunzitsiyo adawauza amfumu kuti mawa lake ayamba sukulu pamudzipo ndipo adapempha omuphikira ndi kulonjeza kuwalipira ndalama zitatu. kotero amfumu adalonjeza mphunzitsiyo kuti amusamalira tsiku lina mphunzitsi uja adaomba lipenga ndipo adayamba kupemphera ndi kuwerenga bukhu lakuda lomwe lili baibulo ndinso kufotokozera anthuwo za chikondi cha yesu mphunzitsiyo adayamba kuwaphunzitsa anthuwo moti pang'ono-pang'ono adayamba kudziwa kuwerenga ngakhale kuti poyamba adali ndi mavuto nthondo adasilira kwambiri mphunzitsiyo ndipo adalakalaka naye atakhala mphunzitsi Anthu ambiri pamodzi ndi mfumu zomwe adasonkhana kusukuluko moti adaikonda sukulu chifukwa chodziwa kuwerenga. Tsiku lina mphunzitsi adauza Nthondo kuti awauze anthu onse m'mudzimo kuti agwiriretu ntchito zawo popeza tsiku linalo linali la Sabata limene samagwira ntchito. Nthondo adakauza atsibweni ake zomwe adanena mzunguyo ndipo atsibweni ake adakhumudwa ndi kumuuza kuti izi zinali zoipa zomwe ankanena kuti mzunguyo abweretse, komabe adamulola kuwauza anthu uthengawo. Nthondo ndi mkazi wake tsono adakhala ndi ana, ndipo Nthondo adauza atsibweni akewo kuti adali ndi ana awiri amapasa, mmodzi wam'muna ndi wina wamkazi. Tsiku lina Nthondo adaphika mowa ndi kuitana mphunzitsiyo kuti amwe naye, ndipo Nthondo adafotokozera mphunzitsiyo za maloto oipa omwe iyeyo ankalota pa maulendo ake. Mphunzitsiyo adauza Nthondo kuti malotowo anali otumizidwa ndi Satana, ndipo anamuuza kuti atsate Yesu ngati amafuna kupeza mtendere. Kuchokera pamenepo Nthondo adalowa kalasi naphunzira mpaka adabatizidwa ndi mzungu wa mishuni nakhala mkhirisitu. Kotero Nthondo adakopanso anthu ambiri kuti atsate Yesu. Mfundo zikuluzikulu za m'mutuwu, Zikhulupiriro ndi miyambo. Atsibweni ake a Nthondo adafuna kumpatsa mkazi Nthondo. Nthondo ndi alamu ake adakafunsa mbeta kwa Njondo. Anthu anachita mwambo wa chinamwali mkazi wake wa Nthondo atatha msinkhu. Nthondo anakakhala ku chikamwini kwa Njondo. Nkhoswe ya Nthondo idakapempha chitengwa kwa Njondo. Kudalirana. Nthondo ndi mkazi wake amadalirana pa zintchito m'nyumba mwawo. Anthu a m'mudzi anadalirana popanga upo wopereka yankho kwa mzungu. Kudalira. Apongozi ake a Nthondo ankamudalira mkamwini wawo Nthondo. Mfumu inadalira mfumu zing'onozing'ono pa chiganizo chovomera kapena kukana sukulu. Mfumu inadalira anthu ake kuti apereke chivomerezo choti akapereke kalata kwa mzungu wa kuboma. Atsibweni ake a Nthondo anadalira Nthondo pomuuza kuti adzasunge mudzi kutsogolo. Kuthandizana. Anthu a m'mudzi anathandizana kumanga nyumba ya sukulu. Nthondo ndi mnzake anathandizana maganizo oti akalime mphanje. Amfumu ndi mfumu zing'onozing'ono zinathandizana pa nkhani ya kutsegula sukulu m'mudzi mwawo. Chikondi. Mzungu wa mishoni adakonda anthu a m'mudzi mwa kwawo kwa Nthondo powabweretsera sukulu. Mzungu anapereka mabulangete kwa mfumu kusonyeza chikondi. Mzungu anapereka thumba la mchere kwa mfumu ndi anthu a m'mudzi. Mzungu wa mishoni anawabweretsera mphunzitsi anthu a m'mudzi mwa kwawo kwa Nthondo. Anthu a m'mudzi anafunira nyumba ndi chakudya mphunzitsi wawo. Kulemekeza ufulu wa achinyamata. Mafumu adalemekeza maganizo a Nthondo oti avomere kutsegula sukulu m'mudzi mwawo. Kulimbikira ntchito. Nthondo ankatcha misampha kuti apeze ndiwo. Nthondo ankalima mphanje kuti athetse njala pakhomo pawo. Nthondo ankayambirira kukonzekera ulimi kuti asavutike nthawi ya dzinja ikafika. Njira zopezera mkazi wabwino. Mkazi azikhala wantchito osati osambasamba. mkazi asamakhale mwana wa mtsibweni wako mkazi azikhala wodziwa kuphika maphunziro a mmutuwu maganizo a achinyamata nawonso amakhala aphindu pobweretsa chitukuko mdera kulimbikira ntchito kumapindulitsa nsanje siipindula kalikonse mutu umodzi susenza denga malo omwe kudachitikira nkhani mmutuwu kumudzi kwawo kwa nthondo ndi kwa mnjondo Atengambali ndi Nthondo, atsibweni ake a Nthondo, anzake a Nthondo, mkazi wa Nthondo, apongozi ake a Nthondo, mlamu wake wa Nthondo, a Mzingwa, a Chikunje, a Dzeya, mzungu wa mishoni, mphunzitsi ndi ena ambiri.